bata gị na nzukọ Anambra nke taa ee onye anyị na ya nọ na nke taa bụ nnukwu mmadụ ee ọ na-ahụ maka omenala na Enugwu Ukwu ndị oyibo kpọrọ ya the culture minister of Enugwu Ukwu onye anyị na ya nọ taa bụ Ọzọnkpu Chief Jude Ekwunife ee Chief keleenụ ndị anyị na-abata Ọzọnkpu igbo kachanụ iya igbo kachanụ iya mụanụ iyo zụanụ iya ikwuenụ anyị na-asị gị nnọọ na ABS ee o nwere ka ndị igbo ji ahụ ji a na-ahụ ya dịka eze mkpụrụ osisi ee a na-akwanyere ya ugwu dị iche iche na ala igbo dị iche iche ee ụfọdụ sị na ọ bụrọ nri nkịtị na o nwere ive dị iche egbe na egbe kọwakanala anyị ive ụdị na ụdị ive a na-emecha gbasatara iri ji ma ịkpọ ji n'ala Igbo yes o nwere ive dị iche hmm. na mma ukwu na mma oke o nwere ive dị iche anụ elu na anụ ala etu a ka o si wee nwee ive dị iche dị na ji na erimeri ndị ọzọ ndị ọzọ na-amị n'elu hmm. mana ji na-esi n'ala ji bụ osi n'ala hmm. onyinye chineke kere ụwa nyere anyị site na ala o nyere anyị anyị na-azọrọ ụkwụ ebe anyị bi ya hmm. eh? ji bụ ive pụrụ iche ndị na-akọ akụkọ maka ive mere gboo gboo sị na ọ ji bụ erimeri izizi ee onye bụ nna igbo niile ya bụ the founder of igbo race Okay. bụ Eri na ọ nya bụ erimeri izi ọ chọpụtara Okay. Ee, so na ji abụrọ obere ive ọ bụrọ obere nri na ala igbo ndị o nwerọ onye na-arọ ya o nwere ndị ya abụ ị jụọ ha asị na ha adịghị eri akpụ na ha adịghị eri ede ee na ya adịghị ata mkpụrụ osisi nke a na ya adịghị eri nke a mana o nwerọ onye na-arọ ji ọ na-enwe general appeal ma agwa- agwacha ndị sụrụ oyibo ọ nwa na-etiri ọra ka ji Ee, ọtụtụ obodo dị iche iche na Anambra ma ebe na ịgabeghị Anambra na-emekarị emume iri ji a na mm, oge a- o- otu oge a nụwa batara na ya Mm. ọ ọ dị mkpa ị ka na-eme ụmụ emume a kịta ka ọ dị mkpa karịsịa Mm, ei kịta ndị igbo yiwanyego nne mm, kịta ka e nwere ọnụ eri nri mm. kịta ka enwere ive enwere mkpa ọ dị na a ga na-eri ife na-edozi arụ maka ji nwere ụmụ kirikiri ife dị n'ime ya na-edozi arụ hmm. so kịta ka ekwesịrị ka a na-akwanyere ji ugwu na-ekele chukwu rinne kịta ka ekwesịrị ka emume iri ji dị iche iche na-eme o nwee ife mmụta dị na ya ife mmụta dị na ya bụ na e kene onye gburu ọkụkọ o gbuo efi o gbuo e kene chineke na nke o mere eme o mee ọzọ ekene anyị na-ekene chineke na o nyere anyị ji kịta ka ekwesịrị ka a na-ekene ya nke kacha nke maka o nwere mkpụrụ osisi ndị ọzọ nachago olu mana ji ka nọ ọ site na amara chineke site na ịfụnanya chineke nwere ebe anyị nọ ee ka ọ ka ji wee dị oke m- ndị Enugwu ukwu obodo Mhm. kpọrọ ji yes na satọde yes kọwakanala anyị ife dị n'ịkpọ ji Ịbịa. na ndị ife ọ na-egosi Ee. Ee. Mm. Em,

na akpọrọ igbo ji jụọ m kee ka o si dị ife o ji dị etu a bụ na eri bụ nna igbo mgbe o rutere n'Otuọcha ebe nwa ka ọ nọ wee mụa onye a na-akpọ nri nri wee si ebe ahụ agụleri ahụ wee gbagote n'Enugwu ukwu ebe a na-akpọ mkpume onyilenyi ebe nwa ka dị kịta

eze Enugwu ukwu na igwe Ụmụnri so ịkpọ ji bụ ife pụrụ iche na ọ anyịnwa bụ isi Nri na-aga igozicha ji ọ bụrụ na akọcha ji gwupụta ji anyị na-ekweta na esi n'ọba wele ji rọpụta ndị a ya-akọ akọ hmm. jekọọ ya akọcha ya enedo ya anya n'ubi wee je gwufutie na ụzọ niile ahụ ji na-aga na o nwecha ụmụ kirikiri ife na-adị aga etu o si aga mmụọ nwa ọgwụ mmụọ mere ife ma o mere ife asị ka agbaa ya ka egozie ya ka ọ wee zuo ezue etu ka anyị si kweta na ji ọ pụta na ala anyị egozie ya ndị ọ dịrị igozi ya bụ anyị wụ ụmụ Enugwu obodo anyị dịka unu ga Enugwu kpọọ ya bụ ji ọ pụtazie na ndị Igbo niile gbara gburugburu

ee onye ọ ka edi o die ya chelụ ka e mee ife a na-akpọ oriri ọnwa asatọ e mee oriri ọnwa asatọ o wee ribezie kịtazi ka ji nwezi ike ịba afịa ji ọhụụ ya abazie afịa kịta baa nkwọ enugwu ukwu baa nkwọ igbo baa nkwọ nkwọ niile baa eke ọka ee maka na akpọgo ji okay tupu anyị emepe igwe ji abụ ekwu okwu anyị mm. ka ndị mmadụ wee sonyere anyị mm-hmm. o nwere otu nwoke na-eme ihe ejije ịmakwụrụ mma mm-hmm. bụ Chief Pete Edochie mm-hmm. MON na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ ndị Igbo na-ekwu ka e rikọwe ji nụnwa ọnụ nke o nwe ike ime ndị Igbo niile a na-erikọ ji ọnụ asị na ụbọsị dị ele ka ndị Igbo na awa ji eri ji erikọta ya ọnụ ụbọchị ya o nwere ike ime mụ ee ife m ji sị na o nwere ike ime mgbe mara Pete Edochie maazị Pete Edochie mm, bụ nne na mmadụ eze Pete Edochie onye fụrụ Igbo n'anya Mm. okwu ya ọbụla okwu maka idozi Igbo na idozi asụsụ anyị na omenala anyị na-abụ okwu na-ada ụda mm. ọ dị mma ọ dị mkpa kịta ka ọ dị mkpa ka ejikọta ọnụ ị nee anya ị fụ na ọ sọ ememe erimeri krismasị na arọ ọhụụ ka ndị igbo na-erikọ ọnụ o nwere emume nwe ọkpụrụ n'ala ntọnala si n'ala igbo ndị indigenous anyị na-eri jikọtara igbo niile ọnụ n'ofu ụbọchị Ee, a na-eri ebe niile mana ọ bụrọ ofu ụbọchị obodo ọbụla na-agụ etu o si dabara fa mana anyị bụ Nri bụ isi ndị ọ bụrụ na a kpata ọfụma hmm. anyị asụbecha ibe na-eme eh, ga a na-eme ya iche iche mmadụ niile ezukọta ọnụ eh, igwe be anyị bụ igwe ugwu Ụmụnri na ndị ọzọ sitecha mmadụ maka ije mechi onye ọbụla mụ na ya mere ka ya emecha akọ hmm. ka anyị nwa ka anyị esi mee ọ bụrụ ife zuru igbo ọnụ eh, ka ọ bụrụ mmiri na-ama ọra anyị ga-agbachala egwu mhm. anyị tinyela egwu tala nchalabu egwu chief Stephen

Eh, the culture minister of Enugu Enugu Ukwu ọ nya ka anyị na ya nọ ee eh, ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị unu nụrụ okwu anyị kpụ n'ọnụ anyị na-ene anya maka ịkpọ ji na mm, awam ji na ala Igbo gbaa gburugburu ị chọọ isonyere anyị kpọọ anyị na 081 1905 5555 ma ọ kpọọ anyị na 0808

ọ na-anụ onu gị ọzọ mkpụ Chief Jude Ekwunife ee nya culture minister Enugu Ukwu daalụ Okay, the mayor of Amawbia, go, go.

daalụ mayor ka anyị nabata onye ọzọ daalụ daalụ thank you hello ụtụtụ ọma onye kpọọ ya mee ka ọ dị nkenke mgbaga mgbaga mgbaga mest ngwa daalụ ka anyị nabata onye ọzọ mkpụ mkpụ ọzọ mkpụ ọzọ mkpụ ọzọ mkpụ daalụ ngwa tinye ọnụ tinye ọnụ n'oge Mm. Okay. Okay. Mm. okay daalụ ngwa gee ntị ọsọ ọgwụ na Enugwu ukwu akpọghị ji ya wee buru ji ya dakpọ iwu ojii ọ bụrụ na anyị akpọrọ na ji ya igozi ji sachaa ya ka ọ dị nsọ hmm. ama ji ọfụụ ama abata n'ime Nkwọ hmm. and ọ ife kwesịrị ka obodo ndị ọzọ mee ha ga na-ege ntị ma mgbe Enugwu ukwu kpọrọ ji a kpọsịsịa ji e wee mee ọnwa asatọ ma mee ịwa ji hmm. so anyị egoziriri ji kene chineke tupu eribezi oriri dị ya so mana kịta akpọgo ji e nwezi ike buru ji bata na Nkwọ okay anụ m abụ m na ndị Enugwu ukwu na-achọ ịlụ ife Igbo ka museum ụlọ a na-edobe wee dobe ife arụmama dị iche iche ị bịa ụmụ ife ndị gboo ịmago na ego ayọrọ ma ngwa ga-ega ma ife ndị ọzọ dị iche iche a na-eme kedu ụmụ ife ndị ọzọ anyị na-afụ